metres per second, agus dé fuair tú 'na dhéidh. neamhní, pointe dó, seacht, sé, seacht, neamhní, naoi. seacht, neamhní, naoi. Right. Má amharcann sibh ar mo screen, right, tá mise ag recordáil ceann sin daoine anois, just pen. So, má amharcann tú ar do screen, tá an dá figiúr scríte amach ansin agam, kilogram, metres per second, so momentum before is equivalent, it's not a hundred percent agus ní bheidh sé a choíche céad faoin gcéad cruinn due to experimental error, but arís ba chóir duit, Jack, an bhfuair sibhse an rud céarna leis sin. Yeah, fuair seisean rud céarna. Orla? Yeah. Yeah, agus cé eile a bhí agam ansin.

Ar amharc duine ar bith ar an video a chuir mé suas? No takers. Right, níor amharc, right, ok. That's fair enough. Tá video thuas ansin anyway, má théann tú back fríd do chuid notes. Chuir mé suas video don set up dó seo istigh sa lab. Now, arís tá an diagram ansin go maith le an video, it's just mar a bhí, so an rud céarna atá ann.

just scríobh mé síos like fuair siad displacement ag úsáid like rialóir an t-am ag úsáid na photo gates yeah an mass leis an like electronic balance uh, yeah so arís um, nuair tú yeah that's perfect nuair atá tú ag míniú an ceist seo arís tá tú ag smaoitiú ar the formula ná seo the formula atá tú ag úsáid anseo m1 u1 plus m2 u2 equals m1 v1 plus m2 v2

to reduce friction agus gravity cuir an tralaí ag slant agus cuir ola nó rud inteacht ar an traic le déanamh cinnte go ná bhfuil friction ar bith ann. So that's basically it. Achan nduine OK leis sin. Yep. Agus arís, ceist deas simplí, tá sé fá choinne higher level fosta, níl sé really, really deacair. So like tá tú ag hopeáil go dtiocfaidh ceist mar sin aníos ar d'exam. Agus an t-aon rud a chaithfeas fios agat ná an set up agus an formula

so sin ag an journey a bhí déanta againn ansin, so sin eh, mechanics of it trí, ok? So inniu tá mé go le háisirt anois ar pressure, gravity agus moment, ok? So tá sé mé deáf cheadú le luas, so just you me sin PowerPoint in sin do couple of second. Let's just you my PowerPoint. Uh, chapter J.

dlús iontach iontach éadrom aige, uisce 1 dlús de 1,000 uisce farraige, now duine ar bith ábalta inse domh tuige a bhfuil dlús uisce farraige níos mó ná an dlús atá ag gnáthuisce ag four degrees Celsius. Salann istigh ann? Yeah, so salann istigh san uisce, ok. So mar gheall go bhfuil salann ins an uisce, therefore tá an dlús rud beag níos mó, ansin dioxide carbon iontach iontach beag, so arís tá muid ag análú sin amach achan second,

Ok. So thig libh sin a dhéanamh fá choinne ten point one. Now tá mé just ag gabháil a ghabháil fríd brú ansin and then sa rang amárach rachaidh muid fríd ten point one agus toiseoidh muid ar exercise ten point two sa rang amárach. Ok. Bhfuil ceisteanna ag duine ar bith? No, ok. So, arís an chéad cheann eile ansin, cad é brú? So, what is pressure? Now, arís tá brú, sin an fórsa san aonad achair. So, arís fórsa os cionn achar, agus arís tá brú, cothrom le fórsa os cionn achar, P, cothrom le F os cionn A. Ok, agus cén litir P fá choinne brú? Now, arís tá fórsa tomhaiste in newtons agus tá achar tomhaiste in metres squared.

Ok. So sin an dá fhoirmle atá le foghlaim inniu. So chéad cheann tá muid ag iarraidh dlús, cothrom le mais os cionn toirt, agus an darna ceann ná brú, cothrom le fórsa os cionn achar. Ok. Now like mar bhfuil sampla agamsa. So meic de sna ceisteanna seo deirtear block. Block 5 cileagram. Now, usually rud a dhéanaimse, dá mbeadh sibh ar scoil inniu, bhéarfainn bloc adhmaid d'achan duine agaibh de size difriúil agus bhogadh suí agus oibriú amach cad é an brú a chuireann achan taobh den bloc sin ar an desk. Now, unfortunately níl bloc adhmaid agam virtually le tabhairt daoibh so arís um just rachaidh muid fríd exercise 10.2 agus caithfidh sibh foghlaim an bealach sin so má smaointíonn sibh ar eh, ar block de chineál ar bith so tá mé just ag gabháil a stop an eh, ra an fríd ce seo libh so me is a block tá surface A surface B agus abair na scóil surface C anseo den i bí a den si dú cén surface a chuirfeas an brú is mó ar an desk AB agus dá mbeadh C ar an taobh seo anseo Cén ceann a bheas an brú is mó ar an deisc? B. So, cén duine atá ag gabháil le B. So, cé a dúirt B ansin? Declan, ab ea? No, dúirt mise C. Cé? Cé atá ag caint anois? Declan. Cé a dúirt B?

So sin tuige a mbíonn barr iontach biorach ar pionna so de bhrí go bhfuil achar iontach iontach beag ann therefore tá an fórsa ag gabháil a bheith i bhfad i bhfad níos mó. So arís don obair atá sa mbá sean bheith ábalta oibriú amach cad é an fórsa atá achan taobh ag cur ar an desk. Ok? So mar gheall ar an meáchan tá an block ag gníomhú brú ar an dromchla atá faoi. So fórsa ag gníomhú ar an dromchla cothrom le meáchan an block So arís ansin, meáchan den bloc sin an mais fá domhantarraingt. So sin ceithre naoi Newton. Now, an achar dá bhfuil an fórsa ag gníomhú, so arís, coinnigh ceann ar formula, so tá brú cothrom le fórsa os cionn achar, so tá fórsa cothrom le mass by acceleration due to gravity, so zero point zero four, so sin achar OK, agus arís fan brú zero point ar fad, achar iomlán zero point one two, agus gheobhaidh tú zero point zero zero four two metres squared. So sin an achar in metres squared don taobh, cén taobh sin, so four centimetres by twelve centimetres, so sin an taobh A. So arís achar iomlán de taobh A, so neamhní pointe neamhní ceathair, so sin 4 centimetre méadaithe fá 12 centimetre, gheobhaidh tú 0.0048 metres squared. And then méadaíonn bheirt roinn an achar isteach sa fórsa agus bheir sin dúinn an brú. So anois fanann an chuid eile fanann gata don rang. Dtiocfadh libh an fórsa B agus C a oibriú amach dúinn anois in do jotter le do thoil. Ok, so tá fórsa a oibriú amach, so tá brú cothrom le ten thousand two hundred, so arís mar ar do jotter, tarraing isteach um tarraing isteach sketch don bloc. Now arís tá 5 kg good. So sin taobh B, sin taobh A agus cuirfidh mé taobh C air sin. OK? Tá sin 4 ceintiméadar, tá seo 12 ceintiméadar agus tá seo 10 ceintiméadar. Now d'oibrigh mé amach an brú ins a fheiceann tú ar screen, tá an brú ar taobh A, ar taobh A tá an brú P cothrom le 10

Pascal de brú ar an deasc. Agus an ceann deireanach ansin faoina C, so arís tá sé tá brú cothrom le fórsa os cionn achar fórsa cothrom le arís cúig cileagram méadaithe fá naoi pointe ocht os cionn agus an achar an taobh seo anois ceathair méadaithe fá deich so neamhní pointe neamhní ceathair méadaithe fá neamhní pointe a haon.

Brú, cothrom le 12,250 pascal. So arís cruthaíonn sin má amharcann tú ar an 3 tá an achar is mó ag B so tá an brú is lú. A ansin tá brú de 10,000 agus arís tá brú de taobh C dá mbeadh sé ina luí ar an deasc de 12,250 pascal. Ok? Bhfuil achan duine ok leis sin?